Beidh cainteoir anois againn ó Chiste Infheistíochta Gaeilge. Tá Ciste Infheistíochta Gaeilge ar an fhód ón bhliain 2010 agus is ciste é atá dírithe ar thionscadail chaipitil Ghaeilge ar fud na sé chontae. Cuirim fáilte anois roimh Caoimhín Mac Giolla Mhín, Stiúrthóir, le cúpla focal a rá. Go raibh maith agat Áine. A Aire, a Mhéara, a Chairde, tráthnóna maith uilig daoibhse. Tá mé fíor-bhrodúil as a bheith anseo ar son Chiste Infheistíochta Gaeilge ag an oscailt oifigiúil seo. Bunaíodh Ciste 2010 i rith na cainteanna polaitiúla. Buíochas le Gearóid Mac Ádhaimh cuireadh 20 milliún d'earnáil na Gaeilge ar fáil ag an am sin. 12 mhilliún ar Chiste Craoltóireachta na Gaeilge, 8 milliún le ciste caipitil a bhunú agus le bearnaí a líonadh maidir le tograí móra caipitil a mhaoiniú sa Tuaisceart seo. Tá Gerry iontach buartha nach raibh sé ar fáil inniu agus beidh sé thíos anseo roimh i bhfad, déarfainn. De réir mar a thuigimse, ag an am sin ní raibh cead ag Foras na Gaeilge scéimeanna móra Gaeilge a mhaoiniú sna Sé Chontae. Ach a chairde, but nuair a smaoiníonn tú ar seo, ocht milliún de chiste, ní mórán airgead é seo do scéimeanna caipitil nuair a smaoiníonn tú ar an mhéid a bhí ar cuid de na scéimeanna móra cosúil le seo. 2.2 milliún anseo, 2.1 ar cheann eile, 1.9 ar cheann eile, 1.7 ar cheann eile agus sin beagnach ocht milliún. So, ón tús, an domhan ina bhfuilimid, bhí, bhí ról lárnach ag an Chiste le hairgead s'againne a chur ar an tábla ar dtús, mar a rinne muid le hAonach Mhacha i 2012, creidim. Bhí, chuir muid 300,000 ar an tábla, más buan mo chuimhne. Agus ansin, tagann na maoinitheoirí eile sa scéal, Roinn an Phobail ag an am sin, DCAL. Agus tá 'fhios agam go raibh suim ollmhór ag Carál Ní Chuilinn, mar a luaitear cheana féin cúpla uair, but ar an drochuair ní raibh sí ábalta teacht inniu ach oiread. De réir a chéile, tagann an paiste, an pacáiste iomlán le chéile, i ndiaidh staidéar eacnamaíochta, is araile, is araile. So, go dtí so, a chairde, tá 13 mhilliún curtha isteach idir maoinitheoirí eile mar airgead meaitse le d'airgead an chiste. sé sin trí 13 mhilliún ó foinsí éagsúla. Tá sé tionscadal is fiche breise nua go dtí seo ag feidhmiú faoi láthair. Anois le hairgead s'againne san áireamh tá breis is 20 milliún caite ar áiseanna lán Gaeilge nua sna Sé Chontae. Beidh muid ag ceiliúradh deich mbliana s'againne le hócáid mhór in Halla na Cathrach, Béal Feirste ar an seachtain seo chugainn mar chuid de Sheachtain na Gaeilge.

Bhí cúpla suíomh difriúla ann ag an am sin. Is féidir liom dul siar libhse, tá cuimhní agam ar Dunnes Stores thíos an sráid ansin, tá cuimhní agam ar, bhí suíomh eile, just buail mo chuimhne, The Seven Houses a bhí orthu. Ach nuair a fuair, ach nuair a bhí sibh cinnte go bhfuair sibh an sean stáisiún dóiteáin, tháinig Carál Ní Chuilín isteach sa scéal is na boic mhóra. Bhí fhios agam nuair a tháinig sí isteach agus go raibh dícheall dáiríre faoi seo. so bhí fhios agam go raibh seo ag gabháil a tharlú. Tamall beag ina dhiaidh sin fuair Réamann litir thairiscine uainne, ceithre céad míle, creidim, ar an drochuair, ar an drochuair dó, mar is eol, nuair a bhogann an am ar aghaidh téann na praghsanna in airde. Ar ndóighe bhí Réamann, Antoin agus Gearóid ag stocaireacht go trom ag doirsí eile le hionadaithe áitiúla, polaiteoirí, na baill áitiúla sa tionól srl srl. A chairde lá amháin eile, cúpla bliain ina dhiaidh sin, tháinig scaifte acu go Doire le stocaireacht breise a dhéanamh orainn agus feicim cuid de na daoine sa seomra inniu, feicim JB Vallely atá thart agus feicim Cathal Boylan a bhí ansin fosta. So ina dhiaidh an chruinniú sin, fuair siad litir thairisceana nua, 600,000, an méid is mó a thug muid amach ariamh. Fiú gur shíl muid go raibh an t-airgead uilig bailithe againn ag an am sin, bhí orainn fanacht arís go dtí go raibh gach rud curtha fríd próiseas ollmhór riaracháin, agus bhí airgead breise de dhíth, agus airgead breise arís de dhíth. So, a chairde, caithfear a rá, le cuidiú agus tacaíocht iontach tábhachtach ó Fhéilim Maguire ó Roinn na bPobal, ní raibh sé ar a aonar, creidim, mar gheall ar an ról a bhí aige, tá muid anseo inniu sa deireadh thar an líne.

the design team, the contractors and of course the Board of Ciste Infheistíochta na Gaeilge for their ongoing guidance and direction given to me. Arís, comhghairdeas mór do gach duine agus rath mór agus ádh mór ar Réamann agus in Árainn leis na himeachtaí sa toighe. Well done to all involved and I wish you well in the future. Go raibh míle maith agat.